mba mba anyị mara ọnụ igbo ga-abata n'ogbe abata n'ogbe nye landlady ego na akpọ ova nke aga ova ok ama m ebe nsi etinye okwu aka so bara uru mma nkwu ihe m amarọ aghọtachara m ihe ọ na-ekwu o nwerọ bill so ọ bụrọdị customer so ọ bụrụ na ọ na-enweta bill achọbu m ka m si ebe a wee ghọta ma ọ bụ ọ na-enweta bill ma ọ customer ma ndị otu anyị na-aserve ha ikekwe ọ bụ na community arrangement so biko ọ bụ na ị nwere nsogbu or mkpesa jee na Eke Otu ọ dị ka Eke Otu dị in charge of eh, this place gaa mee nya bụ mkpesa ka o doo anya maka otu i si e present o dorọ anya o dorọ anya chaa chaa ọ bụrụ na ị nwere bill na nke ebidogodi na na bill gị i tracebe the thing backwards mana aghọtarọ m ihe ị na-ekwu maka ọ bụrụ na aghọtatụ ihe ọ na-ekwu o nwere compound ọ ga-abụ ị bata si na landlady na-akwụ ụgwọ mm. so gị nwa ya ejezi wele ego gị nyezie landlady landlady akwụzie ndị ọ na-akwụ landlady ma gị ma landlady nwere ike ọ bụ na a na-awọri unu abụọ mana landlady uche niile bụ na ego na-aga na nke ndị NEPA so ọ ga-abịa so o nwee o nwee mkpesa just jee n'ụlọ ọrụ anyị customer service rep nọ na Eke Otu mee nya bụ mkpesa o nwee ajụjụ ị chọrọ eji eju ebe a maybe eh, ọ bụ na ihe anyị na-afụ one on one anyị nwee time jụtachaa gị ihe mara ihe ị na-achọ ịghọta mm. kọwara gị ya dịka nsi wee mara
alright so ka ụbọchị na-eme kwarapụ kwarapụ time anyị na-emezi anyị kwarapụ ọ na studio cheta na anọ m na studio with Emeka Eze nya nwa bụ head communication main power electricity distribution limited so anyị na ya na ọ bụ na o nwe ka o si wee dị ihe nji ekpọta ya na studio bụ na o nwe ka o si wee makwụrụ last okay this month now ị makwa na eche na ya banyego April na-ekwu last month na this March na nke anyị ga-ahapụ nya echi so o nwe ka o si wee makwụrụ nsị ka anyị bịa mara ife ọka nke a ọkụ dịka ọ bịa last yesterday enwe m ọkụ ọfụma nwanne nye enwe side m na-enwe ọkụ ọ dịka ma na-enwecha elu ọkụ 23 hours 30 minutes so a bịa nalụkwa m ọkụ nyebezie m 1 hour a ọ fụ m ụfụ n'arụ nsị na o nwe ife na-eme na o nwe ka o si wee madị so sị ka mma na nke a na-etesịrị e anyị n'ọrụ ka acha anyị the thing n'anya by April na emezi anyị ka esi wee kwesị mba mba ada eje nya eje mm, mba adị eje eje agaghị ya bụ na agaghị ya Alright, so kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 o nwere onye sendịlị message na YouTube ọ sị na a na-enye fa bill ugboro naabọ n'ime ofu ọnwa hmm, nke a ọ bụghị normal thing so bill ị na-enweta ugboro naabọ n'ime ọnwa ofu ugboro ka anyị na-enye bill um, i nwetazia bill ugboro naabọ i nenee nụ ihe e dere na bill ọ bill gị ka ọ bill onye ọzọ ka ị nweta hmm. once anyị na-eme operate monthly billing cycle at the beginning of uh, a new month ị nweta bill for energy ị ṅụrụ n'ọnwa gara aga o nwere a ga-enye gị bill naabọ ị nweta ịbụa ị ga-amanụ nke bụ bill gị ị kwụọ nụ nke bụ bill gị ọ bụrụ na ị chọrọ ijezi mee mkpesa na bill nke a nụwa abụrọkwa nke gị i mee mkpesa mana ọ bụrụ bill adịghị enye bill ugboro ịbụa n'ọnwa ọ once ka ị na-enweta bill and ị nweta bill i nenee nụ ma afa gị ma ọ account number gị i nenee mhm. ego nke ị kwụrụ n'ọnwa gara aga ma ọ reflect ị mara na ọ nke gị